Tithokoze Mulungu chifukwa chakuti walola kunena kuti tilowe gawo lachiwiri la phunziro lathu limene tikunena kuti Our Duty to God and Man. Tisanapitirize phunziroli, talolani kunena kuti tipemphere. Atate, mu dzina la Yesu Khristu, tikukuthokozani chifukwa kuti munalola kunena kuti tipumulire phunziroli. Pamene tikupitiriza, lolani Mzimu Woyera mukhale pakati pathu ndi mupitirize kutiphunzitsa kufikira kumapeto tipulumutsidwe mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Phunziro lathu tikuti, Our Duty to God and Man. Ndiye tikupitiriza motere. Tinalekeza poyankha kumanena kuti how does man acknowledge God as the source of all his blessings? Ndiye tinawerenga Genesis 28 vesi 20, 22 kuti anabwerezera Yakobo adalonjeza kubwezera chachikhumi komanso ku Levitiko chachikhumi cha zomera komanso nyama. Ndiye tidapeza kuti munthu poyamikira zimene Mulungu wakupatsa umayenera kumabweza chachikhumi. Tiyankhe funso lina ili, If a man does not return God to God tithe, to God the tithe, part of his increase, how does the Lord regard him? Munthu amene sabweza chachikhumi, kumangodya ndalama zonse, salary yonse kumaliza, osatengapo mbali ina kuti itumikire ntchito ya Mulungu kukachisi wache, Mulungu amamuyang'ana motani? Malaki chaputala 3 vesi 8 Baibulo likuti, Kodi munthu adzalanda za Mulungu? Will man rob God? Ukuku ndi kuba osati kuja koti kozemberera chifukwa alipo alipo ena amambala akuba ena amene amasegula window pang'ono pang'ono kukoka kulowesa kandodo kumakola matewera ka! kalekale amateko masiku ano ndi ma diaper ndi akati tha! kukola kumabwera kumakoka pang'ono pang'ono Kodi ukuku akamati if can man rob God kuba kwake sikumeneko? Apa amatanthauza kuba kwake ukuku ndi kuja kwakuti kosabisa nkhope? Ngati mmbuyomu chakumtunda kwina kwakeku kumene timakhala ife kumtunda kwina kwache uko anthu ankachita kulemba makalata kukasiya Monday tidzaba kwanuku Tuesday tidzaba nyumba inayi kuchita kusiya makalata. Akati robber ndi munthu amene amatenga mwala ndikumaumenya chitseko baa! Ndikumanena tilowa man hehe tikubwera mungosunga katunduyo muike pa bwino ngati mukufuna kuti zikutheleni bwino kunyamula mwalanso baa kwapata pamenepa tilowa man amenewa nde ma robber nde akuti vesi 8 kodi munthu adzalanda za Mulungu Ndipo inu mundilanda ine, koma mukuti, Takulandani zotani? Ndiye tikufunsa, bwe, ineyo kukulandani ndakupangani rob mu njira yotani? Ndapanga rob, rob chani? Ndakuti limodzi limodzi la magawo khumi ndi zopereka. Ngati ndalama zonse zimene timapeza ku ntchito, ku business, kaya tapatsidwa ndi abwenzi, timadya yonse osabwezera kwa Yehova kuonetsa kuyamika, kuyamika, 10%. Timapanga rob mulungu timamdyera ndalama zija akuona live osabisa nkhope live live wandipasa ndidya yonse kumene sindibweza ineyo ndi nyatwa ineyo simasewera kuderera pamaso pa mulungu nde kumeneko verse 9 ndakuti potero mutembereredwa ndi temberero pakuti mundilanda ine ndi inu mtundu wonse nde popeza ukudya zonse ati umatembereredwa Munthu amene sabweza chachikhumi muzamvetsa bwino tikazafika phunziro lake. Umakhala omvetsa chisoni. Ndalama zako zoumira zija umati ukakazigulira chi chi suit bambo kuchivala pa! Kwera minibus. Khala pansi. Ukamadzuka pamenepo msomali umangokola pa ka! Kuti ke! Umva hii wang'amba trouser. Oh, koma trouser suri ngati mene koma pala pokapika pake pamene patakaye kachigamba. Ukatero kuisiya kuivala. Umabweza zimene akulankhula. Akuti mutembereredwa ndi temberero. Ndiye tikuyenera ife kudziwa kuti udindo wathu ndi omve- omkonda Mulungu ndi nzeru zathu zonse ndi mphamvu zathu zonse kumabwezeranso chachikhumi kwa Mulungu ameneyo. pitira phunziro kuyankha funso ili what is the second great commandment kodi lamulo lalikulu lina ndi liti la mphamvu lina ndi liti akuti pa malamulo khumi paja yesu adawasungunula kuwapanga awiri mateyu 22 verse 39 bible likuti Ndipo laciwili lolingana nalo ndi ili, Udzikonda mnzako monga udzikondela iwe mwini. Taonapo za kukonda Mulungu ndi kumabwezela cikhumi, kucita naye mwaulemu, kumvela ciliconse cimene wanena. Komanso titembenukile kwa mnzathu, tikonde mnzathu monga tidzikondela ife eni, akutelo, monga udzikondela mwini. Mulingo wa cikondico. Mulungu wanena kuti osati uzizikonda wekha monga ukonda mnzako iyai. Akuti akuyenela kukondedwa ndi mnzathu. fa mu ufumu wa Mulungu mulibe selfishness palibe zozikonda self love zimenezo za dziko lapansi that's satanism ama love yourself self love amwene umazikonda munthu self love za chisatana komano mu ufumu wa Mulungu is to love your friend akhale patsogolo iyeyo as

vesi 9 and 10 pakuti ili usachite chigololo lamulo limene loti usachite chigololo usaphe usabe usasilire ndipo lingakhale lamulo limodzi lina lililonse limangiririka pamodzi ndi mawu amenewa kuti akuti malamulo onsewa usabe usachite chigololo usaphe onse aja akumangiririka pa lamulo limodzi kuti udzikonda mnzako monga udzikonda iwe mwini wekha, 10 chikondano sichichitira mnzake choipa, chotero chikondicho, chikondanocho, chili chokwanitsa lamulo malingana ndi Mulungu. Akuti malamulo 6. Anthu ambiri amakonda kunena, He, malamulo anatha. Ndimangomvetsa chisoni kuti koma Satana watipusitsa kwambiri anthu achipembedzo chifukwa Mulungu mmene akunenera apa, akunenanso Paulo kuti, Musamalimbane ndi kuti malamulo khumi aja mumaopa ndi mmadana nawo. Folo wa mumtundamu, usatchule dzina la Yehova pachabe, usadzipangire wekha fano losema, eh, usadzisemere, eh, usadzisemere fano losema, uzirani, eh, ndo usakhale ndi mulungu wina koma ine ndekha, ndi lamulo namba 4, udzikumbukira tsiku la Sabata likhale lopatulika. Malamulo folo awawa powachita, wasunga lamulo lokonda Mulungu ndi mphamvu zako ndi nzeru zako zonse. Nde awa akuwafotokozza Paulo mmunsimu, usabe, usaphe, usaname, amene awawa ungokonda mzako momwe uzikondera mwini ndi mmene akunena paulo pa vesi 10 pakuti munthu ngati umamkonda mzako sungambere sungagone ndi mkazi wake sungapange china chilichonse sungamuphe chifukwa ukumukonda when god has his rightful place in the throne of the heart mulungu akakhala kuti wakhala mu mtima mwathu chifukwa mulunguyo ndi chikondi ndiye ife tikuonetsa chikondi the right place will be given to our neighbour. Ngati Mulungu ife timamkonda kwambiri zenizeni m'bale wathu, mnzathu, maneba athu tikhala nawo bwino we shall love him as ourselves. Tidzawakonda anzathu monga tidzikondera ife eni and only as we love God supremely. Mong, pokhapokha timamkonda Mulungu mwa kumuika pa number 1. It is possible to love our neighbour impartially pokhapokha Mulungu ali woyendetsa moyo wathu. Mulunguyo ndi amene amatipanga ife kuti tikwanisenso kukonda ena. Ngati tikukanika kukonda anthu ena, ndiye kuti Mulungu sitimamkonda. Mulibemo mwa ifemo chifukwa amatulutsa khalidwe lokonda ena ndi Mulungu amene ali mwa ife. What is the great principle which should govern our relations? with others, Kodi ndi mfundo ziti za m'Baibulo zimene zikuyenera kutitsogolera mmene tingachitire ndi anthu ena? Aroma chapter 13 verse 8 Baibulo likuti, Musakhale ehe 13 verse 8 Musakhale ndi mangawa kwa munthu aliyense, koma kukondana ndiko pakuti iye amene akonda mnzake wakwaniritsa lamulo. Malingana ndi Paulo, Paulo akuti chilamulo changomangidwa pa chikondi. Iweyo ngati ukukana Sabata sukonda Mulungu. Iweyo ngati ukusema mafano sukonda Mulungu. Iweyo ngati uli ndi tizithumwa, tizinthu tina timene umadalira, titi timilungu tako sukonda Mulungu. Munjira ina mwa iwe mulibe chikondi cha Mulungu. Iweyo ngati umaba, umapha, sukonda nzako. Ndi zimene akufotokoza apa. Nde Paulo akuti munthu ongo osunga, ochita, okhala ndi chikondi ndiye kuti wakwaniritsa malamulo a Mulungu. Nde munthu akamati malamulo salibe ntchito, munjira ina utha kungonena kuti chikondi chilibe ntchito. ndiye kuti iweyo zako n'za chisatana chifukwa Ufumu wa Mulungu ngwachikondi. Ndiye nchifukwa chake akamanena kuti anthu akupembedza Satana asakudziwa. Munthu ukamalankhula kuti malamulo anatha, alibe ntchito, Paulo akuti iyayi, malamulo akufunika koma akukwanitsidwa munjira ya chikondi.

Vesi 2, Nyamuliranani zothodwetsa. Mulungu akufuna tinyamulirane zothodwetsa ndipo kotero mufitse chilamulo cha Khristu. Akuti ngati timathandizana munthu akaferedwa, akadwala, akavutika fizi, akavutika kuti akupanga chiyani, m'bale wathu sakupeza chochita, kumupezera kantchito, kumupatsa kaganyu. Tikamakhala zimenezozo, kumeneko ndiye kusunga malamulo. Pamenepo ndiye chikondi. Nzimene akunena kuti, Nyamulirani zothodwetsa, kuti mufitse chilamulo, vesi 9. So tsono ngati tikuti malamulo ayi, kuthandizana ayi, ndiye ndinati mutu sukugwira ayi. Tamvetserani 6 vesi 9. Bible likuti, Koma tisaleme. Tisaleme potani? Koma tisaleme pakuchita zabwino, pakuti pa nyengo yake Tidzatuta tikapanda kufooka. Akuti tisaleme kuthandizira anthu akakhala m'mavuto. Tisaleme, tisafike potopa nawo opemphetsa. Timafika potopa anthu akati odi. Amati mutithandize mchere, kupereka mchere. Odi. Amati tikuuzeni kuti ufa mmatchakula nde waperewera, kupereka ufa odi ali kodi amenewa nanga kukhala maneba ayi ndithu ayi mwandikwanitsa iyayi olo kupemphako ndi uko inu mwandiwonjeza kwambiri mukapeze chochita aa aa mumakwatirira ine iyayi bible likuti tisaleme pochita zabwino mulungu wakumwamba salema potisamalira potipatsa thanzi potipatsa zosowa vs 10. Bible likuti, chifukwa chake monga tili nayo nyengo, tichitire onse chokoma, koma makamaka iwo a pa banja la chikhulupiriro. Ndiye Mulungu akuti tichitire wina aliyense zabwino, koma pa number 1 Paulo akuti amene tili nawo mu chipembedzo, chikhulupiriro chimodzi. Amenewa ndi ana a Mulungu. Tisalole mwana wa Mulungu avutike. Tisalole mwana wa Mulungu apemphepemphe. Ayi, Mulungu sakufuna zimenezo. Ndiye tamvetserani, akuti by no selfish practices can the cause of Christ be served. Akuti popandatu ntchito yo, mtima wodzikonda, ntchito ya Mulungu imapita patsogolo. His cause is the cause of the oppressed and the poor. Ntchito ya Mulungu ndi yosamalira kwambiri osauka ndi anthu amene akuzunzika, akuvutitsidwa. In the hearts akuzunzika in the hearts of his professed followers there is a need of tender and sym- the sympathy of christ akuti kwa anthu amene amadzitenga opemphera mumtima mwawo muyenera kukhala chisomo kapena chisoni chifundo zimene zidalinso mwa yesu tikaona anthu ovutika tithandizire munthu opemphera asamaduse mwana opemphetsa, ovutika ali chipwembwenene wavala kabudula yekha malaya alibe osachitapo kanthu muzipita ku sikolo masiku ano mumaba kwambiri ndi mbava inu ntaunimu mukuba kwambiri kukhalira kuba mafoni inu ndikumenya takaoneni iyaiyaiyaiyaiyai mulungu akuti iyayi iyayi anthu ovutika ifeyo timve nawo chifundo mtima mwathu mukhale khalidwe la yesu a deeper love for those whom he has so valued as to give his own life for their salvation nde ifenso tikamaphunzitsa anthu ambiri alaliki ambiri ma man of god ambiri alibe chikondi Zokuti anthu ndikuwazazisa tchalitchichi,, anthu ndikuwazazisa mu stadium-mu, anthu amenewa ndikuwanamiza, izi tikupanga apazi, nzaboza ndikutenga ndalama zawo, mumtima mwawo mulibe. Sakhuzika. Koma Mulungu akuti tizikhala ndi chikondi. Yesu adazipereka chifukwa cha anthu. Tiziyesesa kuti awa ndialalikire choonadi. Alipo anthu ambiri amene amaziwa kuti ineyo ndine m'busa ndithu wa tchalitchi. Izizi zenizeni pa nkhaniyi ndi izi, koma chifukwa chokuti salary yanga imachokera office iyi tinagwirizana kuti izi tizinena chakuti, amanena zimene agwirizana zija. Alibe chikondi cha Yesu zokuti anthu azazidwa azaza muno anthu kuwanamiza akapsa chifukwa cha ine anthu ambiri sizimaakhuza. Koma Yesu akunena kuti ngati timakonda anzathu mmene timazikondera ife mwini sitingalalikire za makobidi, za chibwana. Tinakawathandiza anthu akonzetsere kubwera kwa Yesu chifukwa uthenga umenewu ndi umene Yesu watipatsa. How does one show the principle in daily life? How does one show this principle in every day's life? Mo, principle imeneyi ikukaonetseredwa bwanji mu moyo wa tsiku ndi tsiku? Pati B, pati yotsiriza ya lemba la Mateyu chapter 10 Mateyu chapter 10 verse 8 part yotsirizayo ikulankhula motani Mateyu chapter 10 verse 8 verse 8 part yotsirizayo kuti he, verse lonse likutere chiritsani akudwala ukitsani akufa konzani akhate tulutsani ziwanda munalandira kwa ulere mbali yake ndi imeneyi munalandira kwa ulere Patsani kwaulere. Mulungu wakumwamba akufuna titumikire opanda mtima wofuna kuti munthu apereke kenakake. Ei, dzikoli lapita koipa kwambiri. Kalekale, ifeyo nthawi ya Kamuzu, timatha kuthandiza munthu or titha kumkankha munthu kuchokera kaya kuchokera kaya pano mpaka nakuti. Akafika muja tingoti, zikomo kwambiri, galimoto yafika, musale bwino. Nayenso amvekere, muyende bwino, Ambuye akudalitseni. Kuthokoza, ii, ati Ambuye andidalitse. Koma ee, si lero. Anthu galimoto akangoona kuti kuli matope amachita kukhala khala mmbali kumadikilira ikodwe bambo ikangotelera umva man tilitu atatu muli ndi 10 pin hehehehehehe masiku ano kulibe chaulere mwana kumuitana aise tabwera hey bwana ndimafuna undigulire apopo 500 airtel Nde ine munditchula zingati? Sungamtume munthu ulere masiku ano sizingatheke anthu lero akufuna akachita kanthu alandire kena kake koma bible likuti Mulungu wanu wakupasani mwa ulere inunso perekani mwa ulere. Titumikire anthu posafuna kena kalikonse kuti tipeze phindu ayi. chipulumutso sitigulitsa. Osamakhala ndi center malingaliro kukhala pa makobidi pofuna kupanga mautumiki ai. Amuna ena amandilankhula mbuyomu a Kaunda inuyo koma mukudziwa mudakapanga utumiki tchalitchi kupanga chonchi kumalalikira motere kumanyengerera anthu mutalemeratu ndati aa sono ntchito ya Mulunguyi munthu udzipangira makobidi? Ayi ndithu. Mukayang'ana Yohane, analibe makobidi ochokera ku tchalitchi. Mukayang'ana Eliya, analibe zimakobidi, ndege zochokera nazo ku tchalitchi. Ayi. Yesu analibe zimakobidi zochokera ku tchalitchi zomapangira zibwana. Ayi. Ufumu wa Mulungu, sitimtumikira munthu chifukwa choti tikufuna tipeze kanthu kena kalikonse. Ayi. Baibulo zimenezo likukana. Tamvetserani part P, partnso yotsiriza.

Vesi 6, Koma nditi ichi, kuti iye wakufesa mouma manja, mouma manja adzatuta, ndipo iye wakufesa molowa manja, molowa manjanso adzatuta. Mulungu akunena kuti ife tikatumikira ndi mtima wonse kuthandiza anthu ena, otibwezera mopambana ndi Mulungu. Yense achite monga anatsimikiza mtima, si mwachisoni kapena mokakamiza, Pakuti Mulungu akonda wopereka mokondwerera. Anthu ambiri, utumiki umene timachitira panopa, ndipereke chitsanzo cha utumiki wathuwu, mmene timachitira, komaliza kwa utumiki timanena kuti amene angakhale ndi khumbo lotithangatira kuti utumiki upite patsogolo atha kupereka thandizolo popeza utumikiwu n'ngozipangira tokha ku manambala amene timapereka aja. Mutha kuona kunena kuti response yake Ndi mmene zimachitikira. Mutha kudabwa kuti, Anthuwa uthengawo ukuwapeza? Koma apa Baibulo likunena kuti, Anthu zomwe zitangonena kuti tikufuna tidzijambula anthu ndiye tidziika live tidzawafunsa pa utumiki ukuchitikawu. Timafuna tifunse inu ndi banja lanu muwathandizira utumikiwu motani? Hee nde anthu amafuna zimenezi tsopano. Nde amaima ndi kusangoti, Ine ndi akazi anga amami mulankhula Hihihi bambo Haji utangoyankhulani inuyo nde chifukwa choti n'zapagulu zowonetsera nde kumakhala kulankhula utumiki umenewu ife ndi mayi timaganiza kuti tingopereka 1.5 million chifukwa choti pali camera chifukwa chakuti anthu awona chifukwa choti akhala ngati kuti achita kuyikidwa pakona akuti chifukwa cha Chisakhale chifukwa chokakamizika pothangata ntchito ya Mulungu, pothangata neba, pothangata m'bale. Tingothandiza osafunapo kena kake komanso osati mokakamizika ndipo Mulungu akhoza kuchulukitsa chisomo chonse kwa inu kuti inu pokhala nacho chikwaniro chonse mu zinthu zonse nthawi zonse mukachulukire ku ntchito yonse yabwino. Mulungu wa Kumwamba amadalitsa anthu otumikira mopanda kuyang'ana kuti kaya apezapo, apindulapo chani ayi. Mulungu wa kumwamba amadalitsa mowirikiza kwambiri. Alipo anthu ambiri amene popanga ma functions kuti atulutse ndalama amachita kufuna munthu achite kukhala ngati master of ceremony nde azichita kudzutsira, alankhule, adandaulire munthu mpakana kulira kuti anthu athandize. Ayi, Mulungu akunena kuti, Ayi, ntchito ya Mulungu isayende moteromo ayi. Tamvetserani Lemba lina ili. Akunena kuti titumikire mwa kukhumba, mofuna, pochokera pa mtima wa gratitude. Alipo amuna ena amene amandisangalatsa kwambiri. Ah, Ambuye alemekezeke chifukwa cha utumiki, mmene zinthu zikuyendera. Mulungu wa Kumwamba alemekezeke. Ineyo ndakakonda ndakachita kanthu kena, koma popeza palibe chimene ndingachite, ndikukupemphererani. Mulungu amafuna zimenezo kwambiri.

Baibulo likunena kuti chani? Tikuyankhatu funso lomwe lija, how does one show this principle in daily life? Timaonetsera bwanji mu tsiku ndi tsiku moyo umenewu? Chapter 20 verse 35 part B koyambirirako akuti, Zinthu zonse ndinakupatsani chitsanzo chakuti pogwiritsa ntchito kotero muyenera kuthandiza ofooka, ndi kukumbukira mawu a Ambuye Yesu kuti, part imene ndikufuna ndi imeneyi tsopano, kuti anati yekha part yotsiriza ndi imeneyi kupatsa kutidalitsa kuposa kulandira mulungu afuna tidziwe kuti when we serve people tikamawathandizira abale our responsibility tapatsidwa antchito tikhale nawo bwino tapatsidwa anthu ogwira nawo ntchito pa company tikhale nawo bwino anthu ena amakhala opemphera kwambiri ku tchalichi koma ku ntchito chibwana cha nkhanza choipa koma ku tchalichi ndodo kutsogolo timati tiimbe nyimbo number 15 1 5 anthu kuona pa tv ali awanso amapemphera chifukwa chibwana cha nkhanza kwambiri mulungu akuti no, no, no, no, no, no, no, no. tikhale bwino ndi anthu onse komanso tidziwe kuti tikamakhala makhalidwe kupatsa mmene timachitira the life that we give sikupatsa ndalama zokhatu ayi kupatsa the love of god kuwaonetsera anthu chifundo anthu ena amadabwa kuti awanso amapemphera Timakhala nawo nthawi zonse pa msika, timagulisa nawo kanyenya, sanatchulepo Yesu iyayi. Tipatse chipulumutso kwa anthu, tigawane nawo chiyembekezo, ndi zimene Mulungu wa Kumwamba akunena. And kupatsa kumadalitsa kuposa kulandira. Tikatumikira Mulungu, ife ngati alaliki, napeza ine mlaliki ndalalikira more than 17 years ku chipatala. Ku Queens Medical Section ya ku Kachere Rehabilitation, more than these 17 years, almost there, kulalikira ku chipatala. Ena atha kufunsa kuti nde munalandirapo zingati? Munthu wina amandifunsa, abusa, kodi mmati mukajambulajambula zimene mumajambula zija amakulipirani zingati? Andilipire kuti ndatani? Ntchito ya Mulungu umapereka chifukwa n'chipulumutso cha anthu. Nde mulungu madalitso amene angandipatse si okhawo osati ndalama, thanzi, kundisamalira, kunditeteza, afiti osandipha, zimenezo nde kupatsa ndi kupatsaku mulungu akundidalitsa koposa zimene ndikuchitazi azandipatsa moyo osatha zimenezo zindikwanire ndi zimene akufotokoza apa kuti tikhale ndi malingaliro othandizira anthu ena chifukwa kuthandizira anthu ena sikuluza kumadalitsitsa. The only remedy for sin and sorrows of men is Christ. Thandizo lotheratu la nthenda ndi mavuto eh, ma- zozunza ndi tchimo ndi Yesu. The gospel of his grace, uthenga wa chifundo chake, chisomo chake alone can cure the evils that curse society. Zoipa zimene zadzadza lero ife anthu ndi odzikonda The Injustice of the Rich Towards the Poor, amene angachiritse kuzunzika kwa osauka ndi anthu olemera, amene ali m'maudindo a zandale, asanduka nduna, asanduka maminista, alandira mphamvu, apatsana macontract, akuzunza anthu ovota, odzuka m'mamawa kukazika chala aja akuzunzika chifukwa cha anthu amene adasankha, anthu amene ali m'mipando Amene angathese zimenezi ndi Yesu. The hatred of the poor towards the rich, Mkwiyo wa anthu osauka chifukwa poyang'ana olemera, masiku ano izi zachuluka kwambiri. Anthu osauka mmidzimu ukangokhala ndi rest house, hotelo, kaya chani kaya bizinezi usagunde munthu si penapake umva amugunda afuna amkhwimire. Anthu ambri amayamba nthawi yomweyo nyimbo tikagumule Rest house wagunda munthu amafuna kukhwimira. Anthu amaotcheratu zinthu zonse kuphwasula, anthu osauka akudana ndi olemera one mistake bullet akumaliza. Ndiye zimene zikuchitika apa amene angakonze zimenezi udani umene uli pakati pa achuma ndi osauka ndi Yesu. Nchifukwa chake maphuziro onse mukatsatira amene ndimapanga ine olo maulaliki ndimapempherera dziko la Malawi. Ndimapempherera atsogoleri, ndimapempherera anthu, chifukwa chonena kuti it is only Jesus, it is only God who can change the destiny of this country, is only God who can touch the heart of the president, it is only God who can touch the heart of all those at the helm of leadership kuti asabe, akhudzike, aganizire munthu wosauka wa kumudzi, kuti anene kuti ife tiyike apa chinthu, ndalama igwire ntchito bwino bwino, it is only God, ndi zimene akulankhula apa, the injustices of the rich towards the poor, the hatred of the poor towards the rich, alike have their root in selfishness, muzu wache ndi kudzikonda, and this can be eradicated, phunziro likuonesa kuti titha kuzichotsa only through submission to Christ, Kugonjera kwa Yesu ndikumakonda Mulungu ndi mphamvu zako zonse ndikukonda nzako mozikondera mwini, these two principles chapangisa dziko kusokonekera mmalawi ndi matchalichi olalikira kuti malamulo anatha, if only we would preach the truth Jesus and his laws mmene Mulungu akunenera kuti ngati mukonda ine sungani zimene ndikukulamulirani bwezi kulibe kuba konsemu bwezi dziko likupita patsogolo koma ife tomwe tikulowa m'tchalichi kuwauza anthu malamulo anatha Tikaika anthu pa udindo akatibera kufunanso kuwamanga ndi corruption yanji amesa mwati kuba malamulo kunatha tamvetserani nde akuti tamvetserani akuti alike their root in selfishness this can be eradicated by submission to Christ he alone Yesu yekhayo for the selfish For the selfish heart of sin gives new heart of love, Amachotsa, Yesu, mtima wodzikonda, kuika mtima wa chikondi yankho la funso lotsiriza, What great responsibility did Christ place upon his believers? Nde Yesu waika udindo wotani waukulu pa ife omukhulupirira? Mateyu 28 verse 18 to 20. Mphamvu zonse zapatsidwa kwa Ine Kumwamba ndi dziko lapansi. Chotero pitani, phunzitsani, lalikirani anthu kwa anthu a mitundu yonse ndi manenedwe onse, ndi kuwabatiza m'dzina la Atate, ndi Mwana, ndi Mzimu Woyera, ndipo onani, Ine ndili limodzi ndi inu ku, le, kuyambira lero kufikira chimaliziro cha nthawi ya pansi pano. Thus the charge umene Yesu akutipatsa, tilalikire ku dziko lonse lapansi, The Lord designs that the means entrusted to us shall be used in building up His kingdom. Mulungu akutilamulira kunena kuti chuma chonse chimene watipatsa, mphamvu, madalitso, magalimoto, zonse zimene watipatsa tizitenge titumikire nazo ntchito ya Mulungu wa Kumwamba, His goods are committed to His stewards that they may be carefully traded upon and bring back a revenue to Him in the saving of souls unto eternal life. Madalitso amene watipatsa afuna tiwagwiritse ntchito pothangatira mautumiki ngati awa ndi mautumiki ena amene Mulungu wakhazika achoonadi osati achibwana n'cholinga chakuti ntchito ithe, anthu atembenuke, adzapezeke mu Ufumu wa Kumwamba, and these souls in their turn, miyoyo imeneyi, will become stewards of the truth, nawonso akabwera, kutembenuka, adzakhalanso adindo a choonadi, to co-operate with the greatest firm in the interest of the Kingdom of God, nkugwira ntchito ndi kampani yoposa iyi ya kumwamba yopulumutsa wanthu. Ndikufuna, pamene ndikutseka, ndikudandaulireni kuti Mulungu wa Kumwamba akufuna tidziwe kuti tiri ndi udindo ochita bwino polemekeza zimene watiuza, kumvera Iyeyo ndi kuchita naye moyenerera posunga malamulo onse 4 amene ali kumwamba, amene akuimilidwa ndi kukonda Mulungu ndi mphamvu zako ndi nzeru ndi mzimu ndi moyo wako wonse, komanso Mulungu adzafunsa mafunso mmene tikuchitira ndi anzathu, anthu amene atizungulira, popeza tikuyenera kukonda iwo monga tidzikondera ife eni. Nkutheka ena akunena, Ah, phunziro ili landitsegula mmaso. Ine sindimachita bwino. Ambuye mundikhululukire. Ndifuna kuyambanso mwatsopano. Ngati liri ganizo lanu, talolani kunena kuti tipemphere limodzi. Atate, mu Dzina la Yesu, tikufuna tikuthokozeni chifukwa cha phunziro limene munatipatsa. our duty to God and man tapeza ife kunena kuti sitidachite nanu bwino ayi tikufuna tipemphe mutikhululukire tapeza kuti anzathu sitidaonetsere chikondi tidali anthu ozikonda tikufuna tipemphe kuti mutikhululukire mutisungire malo mu ufumu wanu ndipo mulole kunena kuti chisomo chanu chitikwanire mutatikhululukira ndikufuna ndipemphere ngati mtumiki wanu chifukwa cha ana anu ena amene akutengapo gawo kuthandizira utumiki uwu kuti choonadi chipite ku dziko lapansi Yehova, muwadalitse kulikonse kumene ali. Muwapatse chipambano komanso muwasungire malo mu Ufumu wanu. Ana anu amene akutenga mbali ina iliyonse kuthandizira kuti izi zijambulidwe, mauthenga apite, in any part imene atenga, muwachitire chifundo ndi kuwasungira malo mu Ufumu wanu. Inenso mtumiki wanu mundisunge mu chiyanjano ndi Inu ndi kundisungira malo mu Ufumu wanu. Mudalitse utsogoleri wa dziko la Malawi. Muutumikire, muuthandize Mzimu Woyera akhale mu ziphunzitso ichi, akuopeni ndinu Mulungu, komanso akonde anzawo mmene azikondera iwo mwini. Mutisesere anthu a ziwanda amene akhala kusokoneza dziko la Malawi, mutiikiremo chikondi, tikudziwa tili masiku otsiriza, zambiri zikhala zosokonekera, koma mutichitire chifundo. Mutithandize pamene mutikonzera dziko la Malawi ili Tidzikumbukira tikukhala mmasiku otsiliza. Tisayang'ane kwambiri dziko chifukwa zambiri sizikonzeka nkukhala ngati kumwamba chifukwa masikuwaso ngoipa. Mulole tikonzekere kubwera kwanu tidzapeze malo mu ufumu wanu. Ili ndi pemphero lathu mu dzina la Yesu Khristu ndapemphera. Amen. Nkutheka ena angakhale ndi mafunso pa phunziroli.